cogo nin na ye ala bɛ fɛ k'a fɔ furumuso n'i y'i cɛ bantɔ ye i la tuma dɔw la i n'a ka kow bɛ gwɛlɛya la ka taa i kana i sigi ten ka a kɛ nalomaya ye a esaye ko dɔ bɛ yen ko dɔ de bɛ yen ko dɔ bɛ yen dɛ o ko min filɛ nin ye ni hali n'e ka hakɛ don n'i y'a ye cɛ bɛ fɛ ka decision ta min bɛ e, e bilan kɛrɛfɛ yira walima ka hakilinan ta hakilinan min bɛ ye ko yɛrɛ bɛ fɛ a bɛ fɛ ka furu nin yɛrɛ de juru bɔrɔtɔ a k'i ka kɔn ka kɛ muso hakilima ye hakɛ dɔw b'i bolo i ta dɔw b'a kan minnu bɛ yen n'a ka kan ka kɛ musofɛlɛya kama e ka diɲɛ o dɔw kɔ b'a ko karisa ni kɛlɛ kun ye nin ye e t'o dabila wa ne yɛrɛ diɲɛna o kɔ sa an ka pan o kunna k'i ka kɔn o dɔw ma wa e y'o min kɛ nin ye k'i ka hakɛ dɔ labin ala ko i tɛ jurumi sɔrɔ cɛ fana sɔnni o ma ka kɛlɛ ban k'e ka ko lasegin a nɔ na ala ko jurumi fana tɛ cɛ la o la a y'a faamu wa misali bolo ma susi tun tɛ sawuda ka ɛɛ radiyalahu anha ka hakɛ ye wa a y'a labin min kɛ a ye jurumi sɔrɔ wa kira sɔnni a labinni ma kira ye jurumi sɔrɔ wa ala ko la a kɛra sababu ye sawuda ye nafa dɔ sɔrɔ a kɛra sababu ye kira ye nafa dɔ sɔrɔ tiɲɛ tɛ wa sawuda ye nafa jɔn sɔrɔ a tɛna fɔ ko kira y'a labila o tɔgɔ tiɲɛ o tɛ o tɛ fɔ kelen tɛ o tɛ kelen ye wa kira muso wulitɔ ni ala ka diɲɛ ye an baw wulitɔ laharadon na ale bɛ fara o kan o bɛ wasa kɛ k'a taara i sigi ala kira ka a fɛ arijɛnɛ kɔnɔ sallallahu alaihi wa sallam o tɛ nafa dɔ ye wa wala yan ne bɛ fɛ k'a fɔ n baw ɲɛna a bɛ hakɛ to bilasiralikan don ka di silamɛmuso bɛɛ ma e muso min bɛ yen n'i ni cɛ ye waati jan kɛ nbɛnja la fɛn bɛɛ kɛra i denmisɛnninama ye hɛrɛ bɛɛ kɛra i denmisɛnninama ye i mago bɛ min na a y'o tulon ni fɛnw caman kɛ ala ye muso tali daga cɛ ye a nana denmisɛnnin dɔ wɛrɛ ta walasa ni ala y'a latigɛ cɛ bɛ taa kɛ ni a nana e nana ye k'a fɔ sisan nin muso nin donnen kɔ gɛlɛya bɛ ɲini ka don i ni cɛ cɛ kɔn i ka musoya hakili la i k'i ni bɔ muso nin ka fɛn dɔw kan i k'i ni bɔ kɔɲɔmuso nin ka fɛn dɔ kan i k'i sigi i denw kɔrɔ i k'i ka furu lafiya kɛ mais an ba min bɛ yen n'o bɛ nin faamu a ka dɔgɔn dɛ e si ye dɔ kɛ cɛ ka kɔɲɔmuso nana ne cɛ yɛlɛ min kɛ nin fɛ ko n yɛrɛ ta ɛn bololakalani min mana kɛ nin fɛ k'e yɛrɛ ta cɛ mana fɛn o fɛn kɛ nin ye k'e yɛrɛ ta cɛ i bɛn'i yɛrɛ ko goya cɛ ye k'a sɔrɔ i ko tun ka d'a ye a ye n ka ci nase n baw ma muso caman ye gɛlɛya las'a yɛrɛ ma kɔɲɔmuso nalen e yɛrɛ de y'a sababu ye dɛ n'o tɛ e tun bɛ se ka kanu kura sɔrɔ ka tila ka bonya kura sɔrɔ ka fara i ka bonya kan n'i tun ye musoya fɛɛlɛ fara i ta kan n bɛna o f'i ɲɛna o ye mun ye sinamuso ta kɔni ni muso muso fi k'i ma k'a bɛnn'a ma wuli ka bɔ a kɔrɔ awɔ wuli ka bɔ a kɔrɔ dɛ nabiɲumanmusoya t'o la foyi foyi t'o la i ka limaniya t'o la i ka foyi foyi t'o la sara ale de y'a ka jɔnmuso di nabilayi ibrahima ma a ma kɛ wa den sɔrɔla min kɛ e mun na nabilayi ibrahima y'o fara ka bɔ ɲɔgɔn kan gɛlɛya de don o tun tɛ muminatu ye wa silamɛmusoba tun don muminmusoba don alijinɛ patɔrɔnmuso la ale de b'a la ɔhɔ mais mɔgɔ bɛ fɛɛrɛ de tigɛ n'i y'a ye k'a fɔ cɛ bɛ fɛ sisan k'i sen kɛ ka n tan e k'i bolo da i dusu kan i ni ala yɛrɛ cɛ maa d'a ma muso nin tɛ ka kojugu ta k'e sɛgɛrɛ a yira cɛ la dɛ an fila ka jɛ k'i ka kɔɲɔmuso ladon ee a man nɔgɔn bɔgɔn tɛ muso dɔw ye bonyaba de sɔrɔ o kɔnɔ ka tila ka ka dɔ fara a ka ko kan ka tɛmɛ kɔrɔman kan bilahi foyi m'a kɛ n'e sababu tɛ Maa a bɛ cɛ wele ka sigi karisa janto waliden na karisa ɲɛ b'a la sa i bɛ ka min kɛ ka ɲɛsin maa kɔlɔsi ma ɲi o cɛ sin na kana fɔ de ko jaa bɛ muso fɛ ka tɛmɛ kan o sin ka kɛ bonya kura ye ka ɲɛsin a ma a tilala ka kɛ bara ye ka fara bara kɔrɔya kan muso y'a bonya sabu muso y'a ye k'a fɔ a ko k'a b'ale fɛ a y'i ka ko bɛ ɲɛsin a ma cɛ yɛrɛ fana y'a ye k'a fɔ jaa ko k'a bɛ ni muso bɛ fɛ kɛlɛ banna dɔ farala kɔrɔman kan ah. eh, n'o tɛ n ba tilennenya ɲininen don musow ni ɲɔgɔn cɛ nka e si ye dɔ kɛ sa dɛ can tɛ wa fɛn caman kɛra e yɛrɛ fana ye dɛ a ma kɛ wa tulon ko mana kɛ e y'o caman kɛ dɛ ɲɛnajɛ ko mana kɛ e y'o caman kɛ dɛ i mana nin ni siri ka da nin fitinin fana nalen kan sisan tuguni ko foyi kana se ka kɛ u ye hali ni cɛ bɛ yɛlɛ u fɛ fo k'i dogo ka taa yɛlɛ u fɛ n'a bɛ bolo la kalankan fɛ f'a ka t'i dogo ka taa k'a fɛ e ta waati la caman kɛra dɛ n'a fɔra k'an k'an tilen min kɛra e ye o ɲɔgɔn fana bɛ se ka k'a ye dɛ mɔgɔ caman ka furu sara a sababu de kɛra k'i ni d'a kan min nana nin ye la sisan kɔni a b'a ta siri ka taa kɔrɔn fɛ n yɛrɛ bɛ n ta siri ka taa kɔrɔn fɛ an bɛɛ ye muso a n'i y'a e ye nin dɔ min kɛ o de ye ka furu gɛlɛya can tɛ wa nin yɔrɔ min fɔlen filɛ nin ne balakaw ka bilasiralikan don ka fɔ a ɲɛna a y'a kɔlɔsi a la dɛ a y'a kɔlɔsi a la dɛ ala ko ko ni gɛlɛya bɛ yen ko muso k'a ka hakɛ dɔw bin walasa i ni cɛ ka bɛn o de fɔlen tɛ wa a dan tɛ suko ye ka diɲɛ su kɔ walasa furu ka se ka sabati a ma kɛ wa a kɛra mɔgɔ min ka so o tɛ siran ala ɲɛ wa donc an b'a ɲininka kɛ ala kama a kɛra min ka so a tɛ siran ala ɲɛ wa ala kira ale tɛ bɛɛ ɲɛ wa o kɔrɔ ye degun bɛ se ka sɔrɔ ko in na waati dɔw la musokɔrɔba walima muso min bɛ yen hali tɛ kɔrɔbaya a bɛ se ka kɛ dɔgɔmamɔgɔ la tuma dɔ la kɔrɔmuso a ka kɛnɛ fari b'a la ani a ka fɛn bɛɛ bɛ e min bɛ dugu ma ko sugu dɔw bɛ e tɛ se la k'olu ɲɛsɔrɔ cɛ ye cɛ nana ɲɛnɛki ka bila i la hakɛ dɔw bɛ yen k'a pase yan fɛ ye n'i bɛ fɛ ko ka ɲa a bɛ se ka bɔ sanfɛ i n'a fɔ a bɛ se ka bɔ dugu ma cogo min na wa n'a kɛra ni muso y'a kɛ ni cɛ y'a minɛ haramu don wa haramu tɛ dɛ mɛ sariya ko ko n'a kɛra ka ban e fana ka siran ala ɲɛ muso y'a ta nin kɛ ni lafiya min kosɔn i k'o lase a ma n b'a f'i ɲɛna n'i donna dɔnnibagaw ka kumakan na na ye i na taa fɛn caman sɔrɔ yen dɛ kalanbaliya de b'a to an bɛ fɛn caman ta ka nin da o kan ko nin bɛ bɛn nin tɛ bɛn kalanbaliya de b'a kɛ kalanbaliya de b'a kɛ dɛ ala subahana wa taala bɛ fɛ k'a fɔ an ye ko ko dɔ ka fusa dɔ ye ko dɔ ka fusa dɔ ye n tɛ k'a bɛrɛ sɔrɔ a n'a bɛɛ mina la n'a don kelen don kelen tɛ dusu kama dɔw bɛ yen i b'a ye k'a fɔ walahi a bɛ hakɛ to i bɛ taa sɔrɔ ale yɛrɛ bɛ yɔrɔ min na sisan a tɛ cɛ wasa bololakalan na a t'a wasa bilen su si la nka o bɛɛ kan ale ka suko ka jugu ni denmisɛnnin bɛɛ ye a ka suko ka jugu ni musokura bɛɛ ye cɛ bɛ dekun sɔrɔ walima a tɛ dekun sɔrɔ a bɛ dekun sɔrɔ bɔn ni cɛ nana yen sisan ale dekunnen don ale fana bɛ wuli sisan fɛɛrɛ bɛ dɔ bɛ tigɛ ka dekun dɔ da e kan walasa e ka se ka sira minɛ i ka taa i ka taa i m'a ye wa mɛ n'e kɔnna ka sɔmi o la i bɛ kɔn k'i bolo bɔ fɛn dɔw la dɔɔnin cɛ bɛɛ b'a cɛ bɛɛ bɛ nin kɛ wa a a bɛɛ kelen cɛ dɔw ma olu b'a bɛɛ to a nɔ na kuranna na kurama na olu b'a to a nɔ na tuma caman na mɛ walahi a dɔw b'a kɛ dekun kan a kumaw bɛ lase anw ma misiri la yan muso dɔ bɛ yen a n'a cɛ a n'a cɛ ale filɛ nin ye a dilan t'a n'a cɛ cɛ abada kuma lamɛn dɛ cɛ ye muso sabatigi de ye ni cɛ donna ale b'i da dugu ma cɛ bɛ sanfɛ tuma bɛɛ mɛ n b'a f'i ɲɛna a ka don na a ka don na ni ala cɛ hali cɛ tɛ se k'i munumunu muso wɛrɛ ka da fɛ ale de ka cɛ kɔlɔsi ka jugu ni minnu bɛ su di ye bɔn o min filɛ nin ye sisan dekun ye jɔn ta ye ale yɛrɛ tɛ se ka dilan sipɔrite a tɛ se mɛ a ti kara kɔ cɛ dekunnen don e cɛ ye ale furu sansira don i t'i to sutara kɔnɔ o cogo na hali n'i m'a fɔ cɛ ye k'a ka don don di dɔ ma i tɛ juru ɲɔgɔn ye don mana ja ka taa yɛrɛ lafiya fan wɛrɛ fɛ o tɛ se ka kɛ wa mɛ a bolo jan b'o kan ye cɛ mana furusa ko boloda waati waati balimaw bɛ nin a dɛrɛ k'a di muso ma kokura han sariya y'a fɔ nin ye dɛ han muso k'i pan k'i jɔ o cɛ ta tɛ ɛɛ ɛɛ cɛ tɛ a a a ka wasa sɔrɔ e fɛ yen o ka tila fana k'a fɔ o n kan'i sen ye maa gbɛrɛ ka da la o cɛ jogo ɲalen ye dɛrɛ o cɛ sabalilen ye o tɛ tiɲɛ ye wa o tɛ tiɲɛ ye aa n'o tɛ i bɛ taa piyan foyi t'i la ɛ min bɛ ka ɲini e fɛ n'a tɛ k'a sɔrɔ e fɛ yen. ko ye ko fila ye e furu ka sa wala a ka t'a ɲɛnabɔ fan wɛrɛ fɛ o tɛ wa o de la an baw ka nin yɔrɔ kɔlɔsi dɛ u ka nin yɔrɔ kɔlɔsi kan'i bolo da fɛn misɛn bɛɛ kan k'a sɔgɔbɛ cɛ ka musokurako nalen n'o tɛ i b'i yɛrɛ ko goya cɛ ye k'a sɔrɔ i tun ko ka d'a ye i b'a to cɛ b'a yɔrɔ majanya e la k'a sɔrɔ wala a tun ka surun e tun ka surun a la ka tɛmɛ bɛɛ kan n y'a fɔ aw ye muso faamubali dɔw olu bɛ wuli ka na cɛ ɲininka hali cɛ ɲininka karisa ɲɛ b'a la cɛ ka fini ka ca yan fɛ ni yan ye dɛ o kuma la mun bɛ yen cɛ i tɛ fakulenya sugu nin dabilaba han nin ye ko kɛta ye wa cɛ m'a ka yɛlɛ tigɛ i la a m'a ka tulon tigɛ i la a m'a ka fɛn tigɛ i la i b'i bolo dɛrɛn bɛɛ de kan kɛlɛ wulilen de filɛ nin ye a tila fila ye i ka fini kɛlɛ o kosɔn ko i ka sabara mana kɛ saba ye muso i ka sabara mana kɛ fila ye muso sabatigi dɔ i t'a dɔn i b'a kɛ ɲɛ ɲɛ ma a kan ka bila yɔrɔ min na i t'o dɔn n'i y'a bila yan fɛ o b'a ɲɛ bilen n'i y'a bila yan fɛ o b'a ɲɛ bilen est-ce que muso mun ye hɔrɔn ye mun kɛ bɛ ka ko faamuya sabara a sera sabara ko ma an a ma se nin bɛɛ ma o an cɛ ka kow tila tilalen don musow ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye cɛ ka ko pannen ye muso min kan a ko foyi foyi t'e bolo a si la e de man ɲi n'o tɛ ala ye muso bɛɛ da muso bɛɛ jogo tɛ kelen bɛɛ ka seko tɛ kelen ye i bɛ t'a sɔrɔ fɛnnin dɔ bɛ yen du kɔnɔ ale de bɛ se o la kosɛbɛ o b'ale ye bolo nin bɛ se dɔgɛrɛ la kosɛbɛ o b'o bolo o tɛ wa nin bɛ se nin na nin bɛ se nin na bɛɛ k'i ta kɛ a ka cɛ na n'a nana cɛ lafiya kama cɛ walasa cɛ k'aw bɛɛ lafiya mɛ an mana n'a ko kɛ ɛn ɛn ye a bɛɛ ka kɛ ɛn ɛn ye sɔn cɛ a bɛ kɛ gɛlɛya yɔrɔ dɔ la dɛ a bɛ kɛ gɛlɛya yɔrɔ dɔ la kɛrɛnkɛrɛn bolo ma n'i sɔmina la k'a fɔ ko kɛn bɛ ka cɛ degun ala ko ko hɔrɔnmuso i k'i cɛsiri ka i ka hakɛ dɔw bin ne filɛ ka min fɔ nin n ka kuma kelen si t'a la walahi i y'a mɛn e t'a kalama ko dɔnnikɛbaaw ko ko hali muso n'e cɛ ye nin sugu damina ka a gɛlɛya donna i n'a cɛ ta i siranna ko ɲɛ hali ka furunafolo juru min b'a la hali ka furunafolo juru min b'a la k'i bɛ se k'a fɔ kɔkɛ aa ne yɛrɛ ɲɛ b'a la sisan gɛlɛya bɛ e la ɔ o bolo ma ɛɛ i tɛ ne ka juru tɔ min b'i la ne yɛrɛ o bisa o e yɛrɛ ka se ka lafiya o aa k'i ko bɛɛ bɛ daga i m'a ye wa walima ɛɛ ɛɛ ɛɛ e y'a ye k'a fɔ musaka dɔ tun b'a kan e tun kɛlen don ko wajibi y'a kan i nana fɔ a karisa alhamdulila an ɲɛ b'a la gɛlɛya b'i la seli in na mɛ furu ye ɲɔgɔn dɛmɛ ye ne yɛrɛ i karila ɲinan selifini kɔ k'o kɛ k'e bolomadɛmɛ k'a sɔrɔ i b'a dɔn i bɛ k'i ta dabɔ de gɛlɛya minnu ni tɔɔrɔ minnu bɛ ka ɲɛsin i ma olu dɔw ka ban dɔɔni dɔɔni ka taga mɔgɔ bonyabaga o bɛ si la dɔnnibaaw ko ko gasi tɛ nin si la gasi tɛ nin si la dɔnna o a sababu nuzuli la a ko kari n'a bɛ tan komi i tun b'a fɛ k'a kɛ bilali ye bilali to yen hali n'a kɛra kalo kɔnɔ kalo kalo fila kalo fila na susi dɔɔnin kɛ n fɛ n jɛnn'a tɔ kɔ n jɛnn'a tɔ kɔ cɛ ko aa n'a bɛ ten cɛ yɛrɛ la n tɛ nin bila bilen n'a bɛ tan n tɛ nin bila bilen ala ko ko jurumu tɛ cɛ la jurumu tɛ muso la mɛ bi kuma nin ka nin ka giri mɔgɔw tulo ma ko mɔgɔ a mɔgɔ hakili ma dɛ a bilama nin ka giri mɔgɔ hakili ma kosɛbɛ aa ala dun y'a fɔ dɛ ala bɛ haramu fɔ wa. ala bɛ haramu fɔ n teri walahi ala de y'an da ala de b'an dɔn tuma dɔw la ne ba aw fila bɛ cɛ kelen bolo i ka denw mana se tuma dɔw la walahi fɔ cɛ bɛ jɔrɔ sabu e yɛrɛ bɛ degun sɔrɔ cɛ yɛrɛ bɛ degun sɔrɔ n'a bɛ ten n'i kɔnna ka sɔmi nin suguw la sɔn hali ma donnabila kɛ a yɛrɛ la sɔn ko karisa ko hali n'i tora ka tɛmɛ karisa fɛ yen sa ne ta kɔfɛ sɔn ko baasi t'a la nin bɛɛ kɛra muso dɔw fɛ miiri kɔfɛ a bɛ kɛ sababu ye furukufuruku min bɛ cɛ bolo ka ɲɛsin i ma a bɛ dɔ bɔ a la e man kɛnɛ tɛ don bɛ ta ɲa mɛ e dun b'a dɔn cɛ mana na e fɛ a mako b'a la e dun tɛna kari ka sira d'a ma a dun bɛ degun kɔnɔ yala i tɔ bɛ ko goya ye dɔɔnin dɔɔnin ka taa wa walima i tɔ bɛ i bɛ ko diya ye han est-ce que a bɛ ka nin yɔrɔ jateminɛ wa aa a ye kelen ni fila bɛ maa minnu bolo olu bɛ se ka olu bɛ nin ko kalama nin ye walanda min ye a walanda kiri tigɛ man di ka sɔrɔ i t'a kɔnɔ quoi a kiri tigɛ man di ka sɔrɔ i t'a kɔnɔ dɛ a dɔw bɛ yen o ye kitabu kɔnɔ kuma ye a dɔw bɛ yen olu ye mɔgɔ taabu ye mɔgɔ ɔnkɛ n'e b'o kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ ko jaa ala ye kuma nin fɔ mun kama bilahi kɔrɔlɛ kumaw bɛ kumaw la i tɛ se k'a faamu fewu fo n'a sɔrɔ i yɛrɛ b'a kɔnɔ ala ko an tɛ se ka tilen musow ni ɲɔgɔn cɛ o kuma min bɛ ɲɛfɛ nin sisan mɔgɔ si tɛ se k'o faamu fo a ka taa sɔrɔ a kɛra kelen ni fila ye i b'o dɔn yɔrɔ la ye muso ka sabali tuma dɔ la k'a ta dɔ bin walasa cɛ ka se k'i bonya to a nɔ na i tɛ se k'o dɔn fewu fo ni fila b'i bolo walima e e muso e muso min fana bɛ cɛ kɛ e kelen b'i cɛ kun e tɛ se k'o kuma nin faamu fewu fo n'aw fila bɛ cɛ kelen kun walima aw saba bɛ cɛ kelen kun e bɛ bin k'a a ko faamu o waati de la e bɛ bin k'a faamu o waati de la sabu i bɛna n'a ye aw muso fila nin na sisan aw bɛ cɛ kelen kun muso dɔ bɛ yen ala y'a lajarabi banabagatɔlamɔgɔ don a tɛ se ka cɛ kunbɛn ten o waati kelen fana la i bɛna n'a ye k'a fɔ muso dɔ nin kɛnɛya tɛ dɛ ala fana y'ale farilafɛn fana caya ka tɛmɛ maa caman ta kan a bɛ hakɛ to dɛ maaw tɛ kelen dɛ walahi cɛw tɛ kelen ye musow tɛ kelen ye o de kosɔn ala de b'an dɔn han ala de b'an dɔn kosɛbɛ han e bolo e ta fila ni ɲɔgɔn cɛ n'i ye denmisɛn ye n'i ye maakɔrɔ ye a fila bɛɛ bɛ se k'a ta kɛ a fila bɛɛ kɛ ta a tɛ degun se e ma o ye e ye mɔgɔ bɛ yen mɔgɔkɔrɔba si mana se yɔrɔ dɔ la o tɛ se k'o tigi ta kun a ye yafa n ma dɛ o de kosɔn n'i y'Ala ye ka kuma min fɔ kun b'a la n'i y'ala ka kuma min fɔ kun b'a la dɛ o n dɛ cɛ ka e furu sa nin furu waati mɛnnenba nin kɔfɛ yanni ko ka se o ma i tɛ misɛnman dɔw bɛ yen min e y'a ɲininka ko karisa a fɔ i yɛrɛ ni ala cɛ ne ɲɛ b'a la e tɛ ka ne minɛ ka ɲɛ sisan kun min b'a la a fɔ i ni ala cɛ n se mana kɛ min b'o kɛ a ma ban wa min mana kɛ ye ala fana b'a ɲini e fɛ ko kun ye min ye e b'o fɔ aa karisa tiɲɛ yɛrɛ yɛrɛ la ni nani fɛ a bɛ ta walima karisa i kɛlen bɛ k'i ni da karisa ka ko yan ka min kɛ o kun de filɛ nin ye aa n'o don a ye tɛmɛ n'a ka ko ye a ka nin to yen a ma ban wa ne bɛna fɛn min fɔ n balakaw ye aw minnu na jarabi n bɛ ko kura ta bɛ fara ka fara o kan n ye mɔgɔ dɔw ka misali ye u ka lafiya sababu nana kɛ mun ye u ka lafiya sababu nana kɛ mun ye u y'u ni bɔ cɛ ka musokura ko kan walahi a kɛra u lafiya sababu ye u ka furu kɔnɔna na u fɛ yɔrɔ la an ko ko sababu caman b'a la walahi ne balakaw k'a faamu i b'a ye k'a fɔ muso dɔ bɛ yen a kɛlen bɛ ka cɛ kɛ a ta ye cɛ tɛ se la ka foyi bɔ a bolo tuma dɔw la an balaka caman de b'a fɔ a ko n sinamuso ye n cɛ dabali n sinamuso de ye n cɛ baara hali n tɛ ka se ka n cɛ sɔrɔ a la bilen ne m'a fɔ mori baara tɛ yen ne m'a fɔ soma baara tɛ yen n m'a fɔ dabalijugu tɛ yen nka ne ba e ka ne lamɛn bani walahi muso bɛɛ ta ta ye musow bɛ muso la a ye a bɛ ko min na cɛ la tant que a bɛ o kan walahi a cɛ tɛ se ka bɔ a bolo mɔgɔ bɛ mɔgɔ la a cɛ t'a fɔ a ye fɛn kelen na siɲɛ fila ko nin dabila walahi a tɛ kɛ siɲɛ fila a dan ye siɲɛ kelen ye nin dabila a dan y'o ye mɔgɔ min n'e ko min a ko o le mɔgɔ min n'i ko i tɛ min fɛ a ko a t'o fɛ est ce que o, o place bɛ se ka bɔ e bolo wa o tɛ kelen ye bɛɛ b'a dɔn yeko ɲuman o ka di bɛɛ ye i ma taa cɛ si n'a muso sɔrɔ kɛlɛ la fɔlɔ ko ne muso b'i labɛn kojugu k'o de kosɔn n y'a kɛlɛ e delila k'o mɛn wa o tɛ kɛ o ayi muso dɔw bɛ yen labɛn si o si ka di cɛ ye walahi a b'a kɛ ɲɛ bɛɛ lajɛlen ma a ka sanu a bɛ se labɛn na muso yo a bɛ se n ba i sigi k'a ɲɛɲini halisa ni yɛlɛ don a bɛ se cɛla yɛlɛ la ni tulon don a bɛ se cɛfɛ tulon na ni baro don a bɛ se cɛfɛ baro la e ni mɔgɔ min bɛ sinaya la e min filɛ nin ye hali baro n'a ka baroya e tɛ se cɛfɛ baro la n'i ye kuma fila da fila kelen ni fila da ɲɔgɔn kan i bɛ don cɛ gasi la ɛ maa min bɛ se baro la ani maa min tɛ se baro la kelen don maa min bɛ se tulon na maa min tɛ se tulon na kelen don han walahi ala b'a dɔn k'a fɔ ko cɛw tɛ se ka tilen nin yɔrɔ la abada muso aw t'a kalama n y'a fɔ aw ɲɛna ko kumaw bɛ kuma la n'a kuma bɛ kɛ e muso kelentigi walima e cɛgbana e tɛ se ka kuma a la i t'a kalama ka da mun kan muso bɛ muso la walahi i bɛ i kali i ka tulon bila a la a b'ale degun i ka tulon bila a la a b'a degun ɔ tulon bɛ min degun ani tulon ka di min ye olu bɛ se ka kɛ kelen ye wa kelen don kelen tɛ n y'a fɔ aw ɲɛna muso min bɛ yen n'a bɛ kopi i janto e la dɔrɔn de ye a ka su don a ka don dɔrɔn de la wa fana i ka su don dali ɛri dɔrɔn pe la n'a bɔra la fɔ dali ɛri gɛrɛ ɲɛ tɛ d'a kan muso min bɛ ten ani muso min bɛ yen e ka lahala bɛɛ lajɛlen i ye min fɔ a ye i ma min fɔ a ye n'a bɛ k'a kɛ olu ye kelen ye wa olu ye kelen ye o tɛ kelen ye o de la muso min bɛ yen ni a bɛ bala n'a ye fɛnnin sɔrɔ a yɛrɛ ye a bɛ bala ka syɛnin yiran ka bala k'o dayɛlɛ k'o bala cɛ la k'o cɛ k'o bila a da a y'a sɔrɔ cɛ tun bɛ fɛ k'i tɛgɛ ko ka to dun a ko to ti di i ma bi a ko mun na to ti di n ma bi ko i ni to man kan bi ka syɛ sigi a kɔrɔ e ni ala cɛ cɛ bɛ ɲinɛ o yɔrɔ kɔ wa e hakili la k'a fɔ e bɛ ka taa minnu di somaw ma walahi n'i y'o dun i cɛ la yan i cɛ bɛ k'i ta ye i cɛ bɛ k'i ta ye ne bɛ fɛ ka min fɔ fɛ yɔrɔ la fɛ yɔrɔ la cɛ tɛ se ka kɛ kelen y'o la sabu i ko min ka sigi a sigira i ko min ka wuli a wulila e ko misali bolo ma k'a fɔ min bɛ yen ko hijabu ka di i ye a ɲɛma a bɛ k'o matarafa a ɲɛma a t'i sɔsɔ o yɔrɔ la e tɛna a kanu ka tɛmɛ dɔ nin kan wa min tɛ k'i sutara ani min bɛ k'i sutara kelen don wa min bɛ k'i bonya ani min tɛ k'i bonya kelen don wa i bɛ tilen u bɛɛ ni ɲɔgɔn cɛ mun na i bɛ dumuni di u bɛɛ ma i b'u bɛɛ balo u bɛɛ ka siyɔrɔ b'i kan mɛ fɛ yɔrɔ wala n'i ko k'i b'o kɛ e tɛ se k'o kɛ o se t'e ye o o ye ala de bolo ala mana n'o sababu ye n' ala y'o sababu bila o bɛ kɛ o de la ne bɛ fɛ k'a fɔ an baw ye i cɛ kɛli ka aw dɔ kanu ka tɛmɛ dɔ kan a bɛ se ka na aw ka labɛn na tuma dɔw la a bɛ se ka na aw yɛrɛ jogo la tuma dɔw la a bɛ se ka na aw yɛrɛ dancogo la tuma dɔw la ni ala y'a kɛ i ni muso bɛnna sinaya la min dancogo b'i dancogo ɲɛ n'i cɛ kɛlen bɛ k'o kanu d'a kan i cɛsiri i ka i jogo bonya k'i jogo ɲa ka tɛmɛ nin ka dancogo kan o b'i ka wo datugu walahi n b'o f'i ɲɛna a kana ɲinɛ nin yɔrɔ kɔ muso dɔ bɛ yen a ka bon i ye a ka jan i ye a ko ka di cɛ ye ka tɛmɛ e kan i mana o dɔn o tɛ kɛla ni sinaya ni keleya ni baara jugu ye o tɔ bɛ kɛ mun ka di cɛ ye sisan n'an k'o caman kɛ ka tɛmɛ nin kan a dɔw lɛ muso mini firifiri togo togo a tɛ se k'e sɔrɔ o jogo ninnu na i bɛ cɛ fana k'i ta ye n'o yɔrɔ ye a tɛ kɛ nalomaya ye nalomaya b'o ɲɛ wa e bɛ se ka muso nsurunya wa a muso nin ka cɛɲɛ e bɛ se k'o bɔ yen wa e bɛ se k'a furu sa ayi o la sa i bɛ ko dɔ de kɛ muso nin fana tɛ se o la ala ma fɛn bɛɛ dafa maa kelen na o tɛ yen a bɛɛ dafara maa kelen na k'i ka bon i ka jan i cɛ ka ɲi lamaga caman ka nɔgɔ e ma sabali bɛ mun ka ko i ma mɔgɔ mɔgɔ ne dani muso dani cɛɲa na ka tila ka taa k'a jogo ka cɛɲa ka fana ka fara o kan o dafalen o de man ca o o man ca dɛ n'i sinamuso y'i dan jɛya la i cɛsiri i k'a dan jogo gɛrɛ la n'a y'i dan cɛɲa la a dan jogo gɛrɛ la n'a y'i dan dɔ la a dan dɔ la o tɛ wa a bɛ kɛ nto de la n'o tɛ furafɛn dɔ bɛ fura tɔw la dɛ fura tɔw la karisa dancogo ka di n ye ka tɛmɛ dɔ nin kan o ye adamadenya yɛrɛ taalan ye o o tɛ o tɛ yan i den camanba nin dɔ man di ye ka tɛmɛ dɔ kan dɔ man di ye ka tɛmɛ dɔ kan mɛ u ka seli mana se fini tɛ tigɛ u bɛɛ la a u bɛɛ tɛ balo wa a bɛ ten de o ye danni yɛrɛ cogo ye ala yɛrɛ bolo dan musow kɛcogo la e tɛ se ka tilen o yɔrɔ la i bɛ taa sɔrɔ dɔ de ka bonya ka d'e ye dɔ de ka janya ka d'e ye dɔ de ka kumacogo ka d'e ye dɔ de ka yɛlɛcogo ka d'e ye ne bɛɛ de b'i cɛsiri sa min kɛ n bɛ ka n jɛ yan n ka o dafa yan fɛ k'o bɛ se ka ɲa ten aa n'o tɛ k'a fɔ ko ala yɛrɛ ko k'an k'an tilen ko jagoya i k'i tilen a ko bɛɛ la a tɛ se kɛ dɛ a se ka kɛ yan ayi nin yɔrɔ ta la a tɛ se ka kɛ abada n bɛna yɔrɔnin dɔ fɔ ka o fara a kan an b'a a fɔra k'an tɛ se ka tilen yɔrɔ dɔw la an cɛw kɛlen bɛ k'a kɛ cogo min na sisan ne sariya bɛ yen a muso filatigi bɛɛ ka muso kan ka minɛ a la ka tulonkɛ tɛ a bɛɛ ka kan ka minɛ a la ka da mun kan u n'a man kan mun na muso kelen ye kelen ba nɛni e sigilen ɲɛna e ma se k'o kiti tigɛ e ni muso filatigiya ka kan wa a ka kan wa e n'a man kan muso dɔ bɛ dɔ bugɔ e ɲɛna e tɛ se k'o kiti tigɛ e ni muso filatigiya ka kan wa ayi su saba di dɔ ma ka su kelen di dɔ ma e ni muso filatigiya ka kan wa e n'a man kan ɛ muso dɔ n'i bɛ bɔ ka taa don dɔ ka so kɔnɔ i bɛ permission ɲini dɔ fɛ yala n bɛ se ka taa wa e ni muso filatigiya ka kan wa i n'a man kan ka da mun kan sabu e de ye dutigi ye muso k'a fɔ e ma non n t'a fɛ i ka s'a fɛ tile fila in na k'a sɔrɔ a yɛrɛ ka don don ni cɛ o cɛ bɛ ten wala ni muso filatigiya man kan jɔn ka ye ne de ɛ joli b'i bolo joli b'a tigi bolo a fila i tilennen don wa n'i tilennen n'an bɛ kuma ɲɛsin i ma dɛ nin yɔrɔ min filɛ nin ye n bɛna fɔ aw ɲɛna walahi ne y'a fɔ aw ɲɛna yan ka kɔrɔ muso tɛ muso neni n'i ye sinamuso ye ka sinamuso neni a m'a neni sa cɛ de y'a neni a y'o fɔ yɔrɔ bɛɛ aw da la jɔn de y'an se ɲɔgɔn ma cɛ de tɛ wa ni muso dɔ ye dɔ neni e de y'a neni ni dɔ ye dɔ bugɔ e de y'a bugɔ cɛ fugari fɛn o fɛn ni muso dɔ bɛ dɔ neni i ɲɛna i b'i kun siɲɛ ka tɛmɛ i n'a fɔ ko ma kɛ e ta kan ka minɛ i la a kan ka minɛ a la kɛ a a sera muso filata ma ka don ko la ko mɔgɔw donna na jaa i tɛ se a kɔrɔ han cɛ yɛrɛ ka kɛ e tɛ se ka kiri tigɛ muso fila ɲɔgɔn cɛ han dɔ nin dɔ nin dɔ nin tɔɲɔ ka dɔ nin na a bɛ dɔ wele ka taa kɛrɛfɛ e an ka sabali sa ala ye nin kɛ lajarabi ye i tɛ tiɲɛ fɔ ala y'a kɛ lajarabi ye tiɲɛ fɔ kɛ han o yɔrɔ nin fa ko de don ko ni maa ye muso fila ta k'i ban k'i tilen u ni ɲɔgɔn cɛ laharadon na k'i fankelen jɛngɛnen de bɛ na i gɔlɔnen o de bɛ na laharadon n bɛ fɛ ka min fɔ cɛ o cɛ bɛ su fila kɛ muso kelen fɛ ka tila ka taa su kelen kɛ muso kelen fɛ a ye kojugu kɛ dɛ o tuma la wajuli min bɛ kɛ e t'a faamu wa muso k'a ɲɛ bila e la ko i tɛ taa yan fɛ i bɛ to yan bi e ka su dafalen k'e ta i se ma k'e ka to yan e ko sabali sa n ka taa sa ko n'o k'a bɛ to yan n'i ko tɛ n'a kɛ ten sa o wa a bɛ si koyi a bɛ si walayi ɛn e ala a y'a lajɛ a ka nin yɔrɔ dabila muso dɔw sɛgɛnlen don dɛ muso dɔw sɛgɛnlen don dɛ aa nin o ani i kɛlen bɛ ka dilan tigɛ min na a bɛ waati yiri ka bɔ dilan tigɛba la a dabɔn tɛ ko dilan kama i kɛlen bɛ ka muso nin de bilalen to e bɛ kalo fila kalo saba bɔ kalo naani bɔ foyi t'i n'a cɛ i ta bɛɛ b'i ni yanfɛ cɛ e bɛ taa ala sɔrɔ yen walayi n'i bɛ taa ala sɔrɔ yen e t'a kalama muso dɔ bɛ yen cɛ dɔ bɛ yen han su o su a bɛ t'i sigi muso dɔ nin fɛ yen ka su bɛɛ kɛ minuwi bɛɛ bɛɛ ka a to u b'o fɛ yen dɔ nin dalen lɛrɛ mana se a halakilen sunɔgɔ la dɔrɔn a bɛna falisulama ka o ka dayɛlɛ k'i da don o don tiɲɛ tɛ wa est-ce que nin ka ɲi wa muso bɛɛ ka hakɛ tɛ baro ye wa munna i bɛ t'i sigi kelen fɛ fo minuwi fo fɛn trois heures ka taa i tɛ se dɔ nin fɛ yen n'a y'a sɔrɔ ko n'i bɛ nin fɛ yen i bɛ taa nin fɛ yen n'i bɛ nin fɛ yen i bɛ taa kɛ nin fɛ yen o tɛ bɛnkan ye wa o tɛ o ma ye wa mɛ k'a bɛɛ kɛ fankelen fɛ n'i y'a kɛ mɛlɛkaw bɛ bonya k'i kan yan a ka dabila wala a ka dabila jogo dɔw bɛ misiri mɔgɔ mɔgɔ misiri la don o don i t'a kɛ la muso dɔ fisa ye dɔ fɔ muso dɔ bɛ sigi ka dɔ fa ne muso dɔ bɛ sigi ka dɔ ban ne muso dɔ bɛ ka na a ngɔnkɔli sigi kelen sigilen kun ɛn walima a yɛrɛ wala a bɛna e ni muso in sigilen sɔrɔ muso yɛrɛ bɛna ka na ngɔnkɔli sigi aw fila bɛ kun e y'a fɔ ko a kɛra min na o b'a kalama a bɛ bi kuma jɔ yan ni ala sɔnna a ma ala mana si jɔ ka sini kɔnɔ a jɔ yɔrɔ min an b'a ta yen an b'a ɲini ala subahana wa taala fɛ ala k'an kɛ silama ɲumanw ye ala k'an kɛ silama ye minnu ka diinɛ b'o da la a b'o kɛwale la a b'o ka lahala bɛɛ lajɛlen na kɛrɛnkɛrɛn bolo ma n bɛ a ɲini ala subahana wa taala fɛ ala